Alex Kamangila kuyankhula za anthu okuba omwe amakhala akuba m'boma kuwabera Amalawi ndipo tu wayankhula zambiri

uh, kumangidwa kwa um, awa a prince kaponda Mgaga komanso Chithyola Nyirongo uh, ndipo 630 or quarter past 6 um, ati mr malawi uh, quarter past 6 ndimayenera ndifotokoze za umbava wapita mukito but uh, the day mmene yayendera ish, i've been overwhelmed by information and also at the rate at which crime is, is, is, is, is, is manifesting you know mmene umbava ukuchulukira ku malawi umbava wake wa anthu a m'maofesi umbava wake wa maminista umbava wake wa ku state house anthu amene amuzungulira apm uh, anthu amene wawa alibe chisoni ndipo ali pachangu you know ali pachangu so chimene chikundi uh, what has uh, affected my spirit a lot is the calmness ya amalawi you know how calm we are and how uh, tili uh, ndife mtundu wa anthu umene uli we are ndife anthu oti we are not connected to our reality you know as malawians we are not connected to our reality timangoyenda ngati mbuzi hmm? ngati mbuzi basi tingoyenda ngati mbuzi like you, you can't open your eyes simukuona kuti zikuchitikazi zachisawawa you know you wonder kuti ah, inu mukuona kuti akumumanga bwanji kaponda mgaga chakwera osammanga eh, kummanga kaponda mgaga osammanga vitumbiko mumba nick chakwera chakwera osammanga you know like ku- ku- kungo- kungotiseweresa basi you know we're not you know and uh, you are excited and these people achina kaponda mgaga i know what they're saying ndamva zimene ayankhula chimangidwireni mmene amangidwira akupanga matama akunyang'wa and they doing this in your eyes in your face and you think you are a man in malawi you think you are a woman in malawi you think you are something you're not you're nothing if if people do these crimes and they are proudly doing so kumakunyang'wirani hmm? you you ndinu zitsiru ka ndikamene kuti amalawi ndi opusa kupusa kumene kumene kumene kuku because achina kaponda mgaga background yawo they haven't done anything to earn the money they they, they, they splash manyumba amene akugona the cars they drive basi azibwera pa- ndimaonera lerono i've watched a lot in terms of the amaryllis hotel umboni umene anaperekera mukaonerenso zimene anayankhula kaponda mgaga akuchita kunyang'wa ameneujapo atavala zimagalasi takilija ine akundionekera kunyasa ngati chimbuzi chokumba those people anyone who is a thief munthu amene amabera anthu o- o- o- anthu opanga amandionekera kunyasa kuposa chimbuzi chokumba mmene chimaonekera khomo la chimbuzi chokumba chija You know, when they speak that's how i look at them munthu amene amabera amalawi munthu amene amapanga nkhaza kuba chuma cha amalawi kuba mboma akamayankhula akamatsegula kukamwa kwake ine what i see i see the pit latrine the opening of the pit latrine chimene ndimaona ineyo munthu amene ali wakuba ku malawi akamayankhula kukamwa kwake kuja ine ndikamamuyang'ana ndimaona mmene ndimayang'anira chimbuzi chokumba hmm? chimbuzi chokumba chakenso chakumowa Chim- kumowa kwakenso ku- kwa zibuku you know mmene anthu you know, anthu onena kuti angoyipisira paliponse kukamwa kwawo ndimakuona choncho chifukwa chani ndi anthu oyipa kwambiri and they don't care about you so when i was uh, listening to kapondamgaga kuperekera umboni mu mu parliament uh, kwa achina uh, baba malondera i mean you can even see

so lero sindikupanga live i think ndipange ndilingalire kuti kodi zinthuzi ndizi ndi- ndi- u- next I, sh- i need to do next phase of uh, uh, of uh, of um, the pursuit of justice the revolution of justice uh, you know i need to reflect back to look back like no You hear now today kuti they are planning kuti ankhululukire the kingpin wa ma crimes a wildlife you know wildlife crimes notoriously known globally munthu amene waononga chilengedwe cha kumalawi amepa muli kutiko eh, amepa where are you a person mchinese amene waononga chilengedwe wagulisa wapha sh, ma elephant njovu zambirimbiri amene wapha zambiri zinyama amene wapha munthu ameneyi akufuna ankhululukire achina a- achina fostino maele anthu oyipa kwambiri and azafa imfa yowawa achina fostino maele achina frank mbeta achina norman chisale they will die a very painful death achina kapondamgaga achina chakwera achina nick chakwera achina vitumbiko mumba even zuneth sattar achina abu amwenye onsewa amwenye okuba zigandanga amwenye amene akuba ndi mkito they will die a painful death and I, tell- I'm telling you ngati kuziko kuno kuli mulungu these thieves achina mwanamveka azafa imfa yowawa mumvetsere ndakatulo ya mnyamata wa kuchankoyu kaya ndinene kuti spoken word ya mnyamata wa kuchankoyu muzafa imfa yowawa amene amayikambira msomali amene amaukambira ah, ah, mkulu ameneyi mnyamata wa kuchankoyu amapanga spoken word amayipanga spoken word ya mchichewayi mumvesere za ndizamfa muzamva imfa achina Frank Mbeta azafa imfa yowawa ndanena ineyo kamangira achina kapota mgaga zamba how is zamba not being arrested ali kutiko zamba where are you asilikali a army muli kutiko apolisi intel yanu muli kutiko we can't be played with akutiseweresa and you are there kumaziona kuti inuyo ndinu maduli a malawi uduli wake utiwo? they are playing with your, with your country they are playing you ngati ma playing cards kukusewerani like ma pawns in the game of chess and you are there inu ndevu peya peya basi basi busy mungoyo mukazuka kuyang'ana kuti akumetani bwanji mutu basi eh, azibambo kumangoyang'ana kuti avala suti yotani that's all you're thinking

dpp kumaliza dziko limene lo is finishing that country you can't even wait for 2030 2030 kuzakhala kulibe dziko kale kuzakhala s- nsanza zokhazokha that country is being finished akugawana anthu aja a Gangata akugawana they're sharing everything They are spoiling property, chuma chimene chimayenera kutumikira dziko for years and years and years akuchigawana ngati ma tomato gawana ma, ma mines onse they are distributing everything achina mpo Mukhito achina Peter Mukhito sorry and you you are sitting there kumati mukuti chani what are you doing you ana muli ndi tsoka inu amalawi muli ndi tsoka because you just sitting phwii kumango oh, kumango hey basi hey ziko listen kuye kupusa ndi nthawi yoti mugwirizane ndikupangamo kanthu mukambirane ma, ma leaders what do you want mukufuna chani mukufuna chani apm kwake kwatha amene uja apm ndi wamkulu basi panopa sitingampake blame you people you you love to, bl to put blame on somebody who is not to face the blame apm uja he's 86 for god's sake you think you can be blaming an 86 year old kupanda nzeru uchitsiru you can't be blaming for your problems as a country twe- of an 86 odd basi 86 year old muzimpanga blame muzidi iniyo ndi ma- you are rational maganiza yeah, mafana organiza bo organiza bo kwake kuti you can't be you're depending your future on an 86 year old the future of the country

he did his best actually kulilanda dziko lija mu mcp because mcp ndi ziphwisi zokha zokha dziko lija amayendesa ziphwisi zokha zokha a mcp they were worse in that they didn't have even an idea they didn't even have an idea kumangoba basi aliyese chinasala chinasala now dpp is back all they are thinking is 2030 atenga atakuyi atabe ndalama zambiri ndani for 2030 and you are sitting there you want to be blaming an 86 year old really and mukuti mumaganiza inuyo no you know Kamangira uja zimene akunena ndizoona vuto ndi ah, ah, method imene akugwisa ntchito okay what method are you using to fight corruption what method are you using to save malawi ino ndi nthawi yoti tipulumuse malawi achina chikopa osewa we should do anything we can do to finish off achina chikopa they should never be in the judiciary achina chikopa ramo chikopa should never have one more day in court Ramo Chikopa should know if we had a country that is serious, young people, what, what are you talking about? What is where is your youthness?

using a budget ya 60 chakuti billion you know uh, is it ousted is voted out of power in September 2025 and you don't care to find out kuti ndalama zimene munampasa pa budget 60 billion zapita kuti you don't care you just want to move on you, you think that's okay mukuona ngati zimenezo nzabwinobwino and mumavala majeketi kumati ifeyo mouth Oh. Most Malawians are stupid, especially you Malawians amene munapita ku ma university, amene muli ma office aboma, ma civil servants, private sector, mbava zokhazokha mabanki achina Mijiga, Mijiga. They are criminals.

you, you can't tell me kuti basi whole country dziko lonse mmene lili la malawi you want to be waiting to blame a 86 year old ndithu mukufuna muzipanga blame an 86 year old you want to be anthu wa they are not stopping eh? they are not even breaking anthu a dpp they are dividing that country they are finishing akugawana maploti matani the future of the country akuononga chuma cha malawi chimene chinakayendesa dziko la malawi for 40 years for 50 years akugawana in one year What do you think is going to happen in four years? Agawana chuma cha dziko lapansi for cha Malawi for 20, for 200 years. That's what's happening. Achina Gangata just should never be in the office ku- ku Capital Hill kuja. At what basis? Whether APM ndamene wamusankha no, you should never allow Gangata to be in any office in Capital Hill. If you have real people in Malawi, ngati muli ndi anthu anzeru, ngati kuti amalawi takuti anthu anzeru gangata should never be in an office chikopa should never be in an office how is this guy who is this guy ken msonda how is ken msonda not arrested all this time nthawi yonseyi ken msonda akhala bwanji osamangidwa all the evidence that is there against him Bushiri. Bushiri is a criminal. Non Bushiri. Shepherd Bushiri is a criminal. All of you know that. Nonsenu mukuziwa ngakhale amene mmanena kuti hey papa God of Chanchan you actually know better. Iniwo mmachita kuziwa ukrimino wa Bushiri amagwiririra ana, amagwiririra azimayi, amaba, he's a money launderer, he's all and you're okay, you move on. You're moving on.

Which integrity are you talking about with Chithyola? Chithyola anamangidwa over sexual offenses. For God's sake, sex offense. You are playing too much in Malawi. Mumasewera kwambiri ndinu anthu achibwana. Mumapanga za anthu amamina. Ndinu anthu amamina kwambiri. Mamina ali mbwe mbwe paliponse nonsenu ku Malawiko ndinu anthu amamina inu. No one can tell me ku Malawi kuti hey wakuti hey ndani. ndani ku malawi no one can challenge me in malawi ndani anthu you all are leaking asses that's all you do that's how you're surviving all your career no matter what kind of degrees you have done no matter what kind of professional you are you're all waiting to leak us so that musankhidwe udindo mutanda that's why the country is where it is china chilichonse kumalawi tinakayimisa just deal with corruption

the next parliament kusalowe wina aliyense amene ali ndi milandu asalowe mpaka na milandu yake ithe that's how you fix things no cabinet minister asalowe wina aliyense mu- mu- ku state kujen ku- kuchani ku capital hill no one should get into capital hill ngati akuyankha milandu azikatani ku capital hill munthu akuyankha milandu You allow achina this, this woman achina Dorothy achina Dorothy Shonga eh, they are the ones basi basi azituonesa nsete zawo mma social media mu anthu onena kuti they should be in jail Dorothy Chonga Shonga should be in jail Collins magrasi mamuthawisa nokha mamutukusa mziko muja komatu you find him Jolofish, I mean, the chibwezi chake cha Jolofish Shonga, Collins McGrath, who find him? A country with nonsensical, and for nonsense, no kanoka, kumango chemererana, basi, oh, you do, eh, eh, eh, Patience na madingo, eh, koma uyu, eh, Green Malunga, eh, oteteza mwana wake, eh. Anthu opusa, very stupid people.

then you have people that went to the university proper universities achina pemphero mphande ali pamenepo achina ndandani ali pamenepo you know listening to patience namadingo you can't do that you need to have standards as a country if you do that how do you stop apm kupanga appoint anthu oti sali qualified pa positions if you allow it, it's basic like that zinthu zimayenda choncho tu if now you have bushiri kupita ku university of malawi kukapereka public lecture on theology and all that inu asajidi eh?

uh, sunduzwayo izi ni munthu wa class he has standards at least i've known him to have standards you know the, the shoe you wear the sh he tries you know moyo wake ukayamba kupanga improve akuyamba kupeza ndalama zokwanira umaona unena kuti munthu uyu ali ndi ma standards madise so iweyo madise as a deputy vice chancellor how did you as a what He's a, was a deputy vice chancellor. Yes, he is DVC. As a DVC, how do you allow Bushiri kuzapeleka public lecture ku Chancellor College? Ndifaka manena kuti hey, asina munda amene amakhulupirira Mulungu kwambiri wawo eh, ndifake zimayendera a church leader a church leader you are allowing Bushiri kumapereka ma speech munthu is a rep, he's a rapist eh, he is a defile he defiles children what are you saying to us what are you saying Nawe za shonga sitina ku- za za dorothy shonga ife sitinakufunse komano zinazo zikumveka bwino kuti mumakhala ndi zigawenga zanu zimene mmaziteteza anyway i said 10 minutes it's like 15 and 20 minutes Ah, pitani muzikapanga zanuzo pitani muzikauluka pitani muzikatamba basi eh, pitani muzikatamba basi muzikanyambitana mapazi eh, go leak asses of politicians and wait for an appointment your appointment you know today i'm not in a mood to talk to give you a life or to talk about anything you know i just want to say kunena kunena kuti dzikuli dziko lija kuligawana koma li- li- kungoli- kungoligawanano basi kungos oh, they are destroying that country kuti kuzalipanga fix it will take 500 years so where are we going to get 500 years to fix that country panopa ndi nthawi yonena kuti tithane nawo anthu oti amalize sitingadikire 2030 we can't wait for 2030 that's the thing hey 2030 2030 chani

ndiye mukamatumiza anthu ku ireland kunoko kumaona ngati angandiopseze ine sizingatheke ka ine nothing scares me not even your ancestors can scare me machende anu anthu opusa kwambiri ana akulukunyinda you should pay attention eh? mubwerereso muwerenge mu- mupeze um, the report that were, they were meant to, to produce on amaris hotel achina as- uh, anthu akubawa achina baba uh, steve kamsiyamo muone ripoti imene ankafuna kupanga muiwerenge muone zimene ananena a malawi law society zimene malipoti osiyanasiyana ndi maumboni osiyanasiyana just one thing mwina zimene zachuluka mungoona maminitsi amene analemba uh, meeting imene prince kaponda mkaka prince kaponda mkaka anapita kukapanga attend the main message let me s- uh, try i try to, to not spoon feed you koma ndinu anthu ouma mitu ndikuyenera ndikupangire spoon feed simuna simumvabe basi i need to spoon feed you meeting imene anapitako kapondamgaga zimene zinayankhulidwa kumenekoko ku meeting zinali zonena process yogula hotelo ya malisi yapanga advance yapanga lichi to the highest eh, level of power to the highest office what did they mean the presidency office ya chakwera office ya vice president office ya spc uh, uh, as, uh, spc office ya zamba tingotero

so nde mukawerenge mukawamvesere zimene amayankhula aponda- akapondamgaga atapita ku parliament zopusa zenizeni kukamwa kuja atanyindulako atanyindula kukamwa akapondamgaga aja amaziona ngati kuti ndi amaziona ngati chani kaya kapucheche weniweni kapucheche mupeze his mupeze mbiri ya akapondamgaga the last 15 years mwayang'ane last 15 years kuti amatanda amakanda amene aja amakanda pano akunyadirani ndi ma- nis- misonkho yanu anakuberani misonkho yanu then akunyadirani basi

You are sad. Ndinu anthu omvesa chisoni. Ndichifukwa chake ine chisoni changa chimandipangisa kuti nsakutayeni, singakusiyeni. Ine amalawi singakusiyeni. Ndipo sindikusiyani, ndipo ndili nanu nanu. Ineyo ndinanu pa chisoni, ndimakuona ndinu anthu odwala nokhanokha. Ndichifukwa chake mmanena kuti Kamangila ndi odwala. Chifukwa chani? Because I'm the one who is sane. I'm sane. You are the ones that are insane. You are allowing Ajina. You are allowing Ajina. Ine ndio you are the ones who are not okay. Ni mukudwala inuyo. Ndiye vuto la munthu ukati ukudwala. Ndiye inu wangozungulidwa ndi odwala okhaokha. Mmaona ngati kudwala kuti ndi zabwino bwino. Mukuona ngati kusa- kusakhala angry ndi zabwino bwino. with what is happening in malawi everyone akuyenera kukhala okwiya aliyense akhale kuti azikalipira akamayankhula aliyense aziyankhula mwandidi chifukwa cha mmene dziko lilili mulibe fuel mulibe fertilizer mulibe chilichonse mulibetu chilichonse anthu akuziona ngati ali ndi ndalama ku banki koma ndalama zija mungatani nazo ngati simungapeze ma services what can you do with millions They end up sending that money ku UK. They are sending that money to Ireland. They are sending ma- that money actually ku Ireland kunoko anthu amene ali ku Ireland kuno aMalawi angapo mwina 60%. They can't love Kamangila. Why? Because they are part of the cartel. Anthu ambiritu amene ali kunja amakhala part of the cartel. kusintha ndalama kwina kumene amasintha amapanga ndalama zija mwa azungu so they can't love me they can't When I say I'm in danger, I'm in danger in Malawi, I'm in danger in Ireland, wherever I am, I'm in danger, but I'm in danger because I'm the light. When you are the light, zimphemvu zonse zimabwera pali paja zimafuna zitazimisa kenako zimapsa zimaona ngati zitha kuzimisa moto uja tizirombo cha gulugufe chanchani mbe um, timati chani timadya zija ndi chani zimatuluka nthawi ya- ya mvula Hmm? zimatuluka nthawi ya mvula izi- ngumbi ngumbi izi ndi- kwe- kwe- kwe- kwe- kwe. tikufuna kuzimisa moto but they can't they can't you can't the moment i die or whether by natural death or by being killed you should know kuti ntchito yanga ndamaliza kugwira so that doesn't scare me that doesn't scare me mutha kutumiza anthu kaya ngati even army mutumiza army eh, zigawenga achina Noel Masangwi ndi azinzake akuchepa kwambiri kagulu kamene kaka kakuchepa you know, anthu intelligence yaku state house ndinu ana kwambiri mutumiza army army aja ndizakonza onse no they can't do anything to me they can't Military, what military? What, what, what are you doing military? If you have magenerals that are involved in corruption, if they were in the hands of Chilima, magenerals uh, amene amanunkha kanthu kumene kujako anali m'manja mwa Chilima, Saulos. Judiciary yonse ija inali m'manja mwa Chilima. Ose aja amapanga mu kakafu kasamba. so mukamaona basi malo akunyang'wa basi akuyenda mageyi okhaokha angokwatana amuna okhaokha kumabwera kwa inu kumakuonesani ngati kunena kuti basi hey, hey, tinzeru ah, nzeru zake ziti nzeru zake zi which what are you talking about what are you talking about Eh, mukukamba chani inu mukuti chani mukuziwa kodi inu mumaziwa kuti mkazi wake green malunga uh, green malunga uyu uyu sisel sisel green malunga mufunse mu, you should find out mkazi amene anakwatira green malunga ni ndani that's when you understand kuti anthu onse amene amapanga zoyipa kumalawi kuja they are together they are united anthu opanga zoyipa amagwirizana ndipo amapangana support kodi anthu abwino muli kuti good people where are you anthu amene mukufuna dziko kuti lisinthe muli kutiko why are you not uniting simukugwirizana bwanji why don't you come together lerolo mawa kungodzuka basi m'ma eight o'clock kakumana pa kamuzu stadium pa kamuzu stadium basi kuyenda kungopanga ngati anthu openga chifukwa choti kume- nomo ndi ndimeneyoyo nomalite ndionena kuti anthu kungogwirizana kungokakumana ah madala eh zapopo ah achema mabweraso zomwe eh ineso ndakwiya eh justice sikwe kungoenda kuchoka pa chichiri stadium kukafika pa parliament ndi nthawi yochepa muzadabwaso inu apolisi akujoinani kupanga dawo asilikali ambiri mbiri amene akuponderezedwa azakujoinani because when the people speak no one can stand to the people pamene anthu ayankhula when the voice of the people comes out amanena kuti voice ya anthu ndiye mawu a mulungu eh, ndiye voice ya mulungu ndiyo you know just we don't need you don't need kamangira you don't need anyone you just need vision you just need anger you just need the truth just follow the truth mungu sa inetu sinimani nanabudani ndisatireni no ndimakuwuza kuti satirani chilungamo satirani the light follow the truth and the truth you know chikopa is a thief is a criminal he should be in jail you know achina madise uh, dingiswayo madise ndizigawenga zimene zija ku Mzuzu ku ah, gwililira anthu achina Madise aja abaiba manyumba ama, ama widows apanga zoopsa Ah, munthu ali ndi manyumba mwina pano 40 judge eh, eh, 40 houses what the hell and anthu the northerners where are you how do you allow in your this is a question going to the northerners people from the north how do you allow uh, Dingiswayo Madise to have 40 houses munthu onena kuti Uh-oh. I'm being reminded of some... Anyway, maina kuyankhula 10 minutes pano, I think yakwana 30 minutes. Uh, muona kuti mutani madolo.